Sa Cooperativa de sos Piscadores de Sant'Andria est una cooperativa minore ma tenet unu territòriu bellìssimu chi oe Terra Nostra bos pigat a lu connòschere. Gratzias Giuseppe Vacca po nos aere golliu semus in sa cooperativa de sos piscadores Sant'Andrea
bois inoghe sedis vice presidente ite cheret narrere a fagher parte de custa cooperativa? Oi nai ca tenesi una responsabilidade impari cun su presidenti a gestire bene sa cosa a dda fai funzionai bene. Cando naschit custa cooperativa?
Giai sessant'annos est.
Sessant'annos. Si. E ci fiant va bè babbu nostru, babbu miu non fiat piscadori, però medas ci funt is fillus de babbus chi dd'ant fondada custa cooperativa. E cando est chi an detzisu de fagher una cooperativa de piscadores, cando est chi an detzisu de si ponner paris?
Prima traballant in mari, teniant domus in mari, infati imui nd'ant sciusciau totu, ci fiant unus cantu piscadoris becius e ant decidiu, poita prima custu teniat u meri custu stagnu, Poi cando est mortu su meri, non m'arregordo su nomi, ant decìdiu de ddu pigai custus in gestioni, poita est andau a sa Regioni e sa Regioni dd'at donau a custus, a custus antzianus, a is babbus. Chi beniant a inoghe a piscare. De cantu sedis bois? Traballant a mari custus prima e poi nd'ant liau in gestioni custa, custa cooperativa puru. Dd'ant formada cussus sa cooperativa, cincuantacincu sessant'annus fait.
E cando est comintzada siguramente sa situatzione 'eidi diversa, a bennere a piscare sessant'annos faghet 'eidi diversu, diversu fintzas su modu de piscare? Candu deu nci seu trintaduus annos, perciò fiat comente a cando dd'ant formada custa cooperativa, innoi imui bideus chi tui donas un'occhiada e totu si bidit in dònnia logu, ma prima fiat una foresta de vegetazzione, Addirittura deu, trintaduus annus fait, is prima 'orta chi andau in barchitedda, ci fiant totu is camminus, is cosas, mi pedriu. Figuradidda cumenti fiat a nosu. Poita cantu est mannu? Intornu a centunoranta etarus. Est meda. Centunoranta etarus de de sa superfici a s'acua e poi ddoi est totu s'atra vegetazzioni puru. Est mannu, est mannu.
E oe comente la bidides rispettu a cando ades comintzadu, cale diferentzas bi sunu? Prima, naraus, traballaiaus mugheddu, anguidda, grapa, meda ci fiat e bastat. A diferentza imui est cambiau s'ecosistema, cassaus sparritu, cassaus teneus una zona chi dd'eus cuallificada e nc'est còciua niedda

Alberto Porcu, Tue imbetze ses presidente de custa cooperativa, de cantu ses zòvanu, de cantu ses diventadu presidente? Allora, deo seu diventadu presidente in custa cooperativa de su dexiotu de su mese a giugnu, seu intrau in cooperativa cumenti a sòciu de su mese a martzu, E poi funt banius a domu is cantu sòcius e m'ant domandau de de fai su presidenti poita sa tecnologia de oi, totu is cosas de oi, custus funt genti genti chi tenit sessant'annus o prus de de cincuant'annus, comunque est pagu gestibili sa cosa, quindi m'ant domandau de fai su presidenti, deu non fia cunvintu poita appena intrau noviziu noviziu aici no no mi dda intendia de fai su presidenti, però poi M'apu affiancau su vicepresidenti chi est Giuseppi Vacca, poita est giustu e non est inutili chi intrà deu sentza esperientza, sentza nudda, a fai su presidenti, però mi sirviat unu de esperientza po sa soprattuttu po sa pisca e po sa pischera, po imparai su mestieri etotu. Duncas tue ses sotziu de pagu, cand'est chi as detzisu de diventare sotziu de sa cooperativa e poite? Allora, deu bengiu in custa cooperativa giai is cantu annus, primu nci fiat sociu tziu miu innoi aintru, ca immoi in penzioni, e nci at passau atrus parenti puru in custa cooperativa, Però deu seu sempri baniu, seus amigus, fadiaus cenas, insomma festixeddas, totu cosas aici. E sa tira e molla fiat chi prus de una 'orta chistioniaus, ma ti ddu immàginas de diventai sòciu 'e cooperativa? E boh, a podi essi, non si scit mai, sa vida, scit, deu custu traballixeddu miu ddu tengiu, quindi no no ddu pentzau mai. E tira e molla, tira e molla, a sa fini est sucediu ca nci fiat unu piciocheddu ca nci 'oliat andai, m'ant avertiu, at nau, là ca nc'est su piciocheddu ca nci 'olit andai, apu nau, ses siguru, apu nau, lampu, intru subitu, no dd'apu mancu, no ddu credia mancu deu E sa eus trumentau pagheddu a s'inghitzu po po chistionis burocràticas, però a chi no iap'essi intrau giai de s'annu prima, naraus assumancu de novembre, e inveci s'est tocau a intrai in martzu tra una cosa e s'atra poita su traballu, no acabu a tengi una positzioni de traballu, comunque insomma dd'eus risolviu a sa fini in tres mesis e seu intrau a martzu. Alberto, faeddemus unu pagu de territoriu, inue semus innoghe e ite podimus acatare? Seus in territòriu de Arborea e innoi si podit agatai a parti ch'est una zona, seus zona SIC, zona Ramsar, totu cosa po insoma, si podit agatai dogna arratza pilloni nell'arco dell'anno, naraus, iat essi bellu a fai u' giru in barca po s'ammustai totu is fenicotterus, tranne is cormoranus, però is cormoranus si ddus fadeus biri poita si ndi bidit finza tropu, ci at arratzas de anadis, ci at dogna Dogna arratza pilloni. Ia essi bellu a fai u giru in barca po si dd'amostai. Amus faeddau unu pagu de su territoriu, sas bellesas de biere inoghe siguramente non mancan Alberto, però a parte de sa bellesa devimus pensare finzas a sas difficultades de essere inoghe, ite cheret narrer a essere piscadores inoghe in custa cooperativa e in custos territorios?
Allora su problema chi tenius de candu, a su mancu deu de candu seu intrau ddi biu subitu custu problema, su cambiamentu climaticu, su cambiamentu climaticu est portendi purtroppo cambiamentus propriu a s'internu de su cumpendiu, sa pischia e totu custas cosas, tenius arratzas alienas ca funt arribadas non si scit de innui, tenius cavuru ca si narat granchio reale dalle chele blu Teneus Gambero Killer, teneus sa sa noce di mare, sa noce di mare est una specie 'e molluscu ca invadit su stagnu, nd'eus boddiu a tonnelladas ocannu, pròpriu si fait si tupat totu s'atretzadura de pischia e non si fait a traballai sa pischia. Una dì ca seus sètzius a su stagnu fiaus sexi piscadoris, in sexi piscadoris nd'eus fatu binti chilus de anguidda, una cosa catastrofica Catastròfica poita nc'est genti innoi ca pròpriu bivit asuba a custas cosas, nc'est genti ca bivit asuba a su chi ddis 'onat su stagnu. Sceti ca custu cambiamentu megat a si comportai problemas, problemas a livellu econòmicu meda.
Cale sunu sos periodos de s'annu chi mancari sunu prus crìticos po bois? Traballau beni cussu pisci butarigau, sceti ca is morias s'ant purtropu Truncaus cambas in custu perìodu, poita ca eus boddiu cuintalis de sparriteddu motu ca no fiat ancora prontu, però a custu perìodu ddus eus agataus prontus po su comèrciu, sceti ca purtropu seus una de is cooperativas ca no est traballendi cun sa cun sa pisca a su sparritu ocannu, poita eus subiu morias. Poi, ripeto, po su po sa chistioni de s'anguidda eus traballau mali in su mesi 'e otobri, poita s'anguidda imoi si dd'ant limitada, si podit piscai de su mesi 'e otobri a su mesi de a s'ùrtima de dicembri, poi dda torrant a aberri a martzu-aprile candu praticamenti no nc'est nudda, però Sa Regione decidit aici e nosu aici dda pigaus. Ma custos sun cussos chi si mutini fermu biologico, sun cussas cosas? No, su fermu biologico no esistit prus. Ah. No, est una cosa chi antis giai de bella. Ispieganosla custa cosa, quindi su fermu biologico no esistit. A su chi sciu deu no esistit prus, poita nant ca primu nci fiat su fermu biologico e ti obligant a abarrai a terra cun s'atretzadura, cun is barcas frimas e ti 'onant unu indennizu, ti pagant su chi segundu 'e cussus podiat essi su fatu chi podiast fai, esatu. Imoi custa cosa no nc'est prus e anzi megant si ndi 'ogai totu poita nosu seus faendi domandas de domandas po s'indennizu però oint tropu documentus po fai accediri a is indennizus. Alberto, faeddemos un'attimo de cussas chi definimos specie aliene chi podent arribare innoghe in mille modos, cun sas barcas, batias de aterue, mareggiadas particolares, cambiamentos climaticos, ite dannu aghent?
Allora, intanti a su chi si nant is espertus prus de nosu, parrit chi siant arribendi cun is acuas stagnantis de is de is navis, arribant inguni, scarrigant e nosu seus su sa primu chi andaus a castiai su golfu de Oristanis, seus deretus deretus a sa 'ucada de su golfu, quindi s'arribat giai totu a innoi, calincuna cosa dd'ant cassada a Marceddì puru a su chi apu intendiu, però Nosu, po nai custu cavuru mannu mannu lo stessu nd'eus cassau troppus occannu e e me is cogollus ndi tenius ancora meda de piticheddu, quindi siguramenti si dd'agattaus occannu chi enit giai mannu. E quindi si imui bidius u' pagheddu poita aparrit chi si potzat intrai in su mercau puru de custu cavuru, datu ca si fait u' dannu a nosu, nosu seus circaus de ddu fai, insoma de ddu trasformai de dannu a economia po sa cooperativa. Est una cosa est u' arratza chi ancora no est connota in is ristorantis, is commerciantis, su commercianti nostru addirittura s'at domandau si ddi si ndi 'onai u' pariga 'e chillus po dd'olia provai in sa zona susu, in sa zona de sa Costa Smeralda, San Teodoro. Non ci dd'eus fata poita candu si dd'at domandau, non ndi eus cassau prus. Però torru a nai, in custu periudu cassend'anguidda teneus is cogollus chi funt prenus de custu cavuru piticheddu, quindi ocannu, 'onai ca ocannu chi enit est prontu po po essi cummerciau, però tocat a bi ci dda faeus a intrai in su mercau po ddu rendi economia de sa cooperativa.
T'agradat a fagher custu triballu? T'apassionat?
Meda, meda, meda. Ite t'agradat? Deu fatzu u' atru traballu puru, traballu a su noti, smontu sempri a faci a sa una e mesu, duas de su noti, però a is cincu 'e mesu sa sa sveglia sonat dogna dì po benni a innoi a traballai e no po imui non m'egat a mi pesai, fortzis poita seu apassionau m'egat a mi dda pigai a coru custa cooperativa e teneus tanta possibilidadi de fai tantissime cose Sceti ca tocat sceti a traballai, a traballai, a traballai.
Ite speras po s'incras de custa cooperativa? Deu speru de portai innanti is progetus chi seus presentendi e chi s'agiudit calincunu poita nosu purtropu seus una cooperativedda pitica, seus binti sotzius e no est chi podeus, no teneus tanta fortza cumenti podit essi u' atra cooperativa tipu Crabas, Marceddì ca funt prus de centu personas e nosu seus piticheddus e tenius su progeteddu de s'ititurismu, tenius su progeteddu de s'allevamentu de ostriche, s'ant domandau allevamentu de fai gabbias po allevai cania e sparritu. Ma custu progetu chi tenidis est importanti po vois, po amantenni sa cooperativa, però segundu mei est importanti fintzas po su territoriu, ca vois amanteninde sa cooperativa sidis amanteninde, sidis tutelande fintzas custu logu. Si, Si, si, cussu si, e sceti ca innoi su turismu est unu pagheddu motu, si podit nai ca pagheddu sa costa de s'Oristanesu est unu pagheddu abbandonada, nosu bideus unu pagheddu po sa chistioni de de s'ititurismu, chi si ddu permitint deu seu seguru ca nci dda fadeus a su mancu sa zona, deu nau sa costa de Arborea nci dda fadeus a dda torrai a valorizai, po pagu chi siat, certu purtroppu nosu seus in zona una zona particolari ca non fait mancu a ponni una palitada de cimentu, quindi Vediamo un po' ita si narat sa Regioni. Como a inue nos pigas, ite nos pigas a biere. Mo andaus a bi su stagnu si fatzu bi cumenti traballaus is cogollus po s'anguidda.
Alessandro, tue ses un'àteru de sos zòvanos de custa cooperativa, tue puru as cumintzau de pagu e ses diretore tècnicu, ite cheret nàrrere, ite aghes? Su diretore tècnicu
si òcupat de totu is pràticas pro is progetus. Nosu teneus una sèrie de progetus, tra cui s'ititurismu, sa sa possibilidade de poi, in s'inglesu nant street food, una sorta de carru anca tui pois donai su pisci a sa genti. So, deu mi seu ocupendi de totus sas praticas po po provai, po circai de poi in opera custa custa possibilidade. Custus funt duus progetus prus immediatus. In pari cun custu seus cerchendi de poi is ostricas, s'idea nostra est de ponni una sorta de piantagioni, naraus nosu, de ostricas e custu dd'oleus fai su prossimu annu Custu est un'atru progetu poita innoi innoi nosu teneus una zona protetta po nant zona sic, Ramsar, Natura duimilla e totu custus vinculus rallentant totu su chi est sa sa pratica so E tando nosu seus circhendi de de si movi in sa burocrazia in custu modu. Deu ogna dì seu contatendi s'ufficiu tecnicu, deu chistionu cun tecnicus, cun ingegneris, cun cun avocaus, cun s'assessorau e sa beridadi est chi comunque teneus meda genti chi si stait ascurtendi, si 'olit agiudai, si 'olit circai de fai totus is cosas necessarias po po poi in essere totu sa totu is progetus chi seu fadendi. Sa mia posizioni est sceti po sceti est po gestì totu custa custu totus is progetus de sa cooperativa. Ascurta Alessandro, unu pagu fintzas Alberto at faeddau de custas ratzas alienas chi bos che sun arribbende, nos at ispiegau comente podent arribbare e ite dannos poden causare e in carche modu nos at nau chi fortzis sa solutzione podet esser fintzas a chircare de cumprender si talunas de custas ratzas poden poi diventare parte de su mercadu bostru, si nono in ite manera l'affrontades sa situatzione?
Nosu specie alienas teneus su caburu, custu caburu est u' caburu arribbau de sa costa atlantica Su nosu pensaus, e is tècnicus puru, s'anti nau ca est arribau cun is cun is nais e dd'ant scarrigau e nosu imoi teneus custu grànchiu, ddoi custu càburu de a su mancu cincu ses annus. Su càburu po nosu podit essi unu mercau Poita in in Europa in in s'atras parti de su mundu esti bendiu e su prezzu est molto est meda interessanti. E in so su s'atra spècia aliena esti sa Mnemiopsis leidyi e parrit una medusa nosu dda zerriaus gelatina e custa est unu grandi problema poita no scideus ita esti fadendi in su stagnu. Scideus

sos ricercadoris de s'IMC, sos ricercadoris de su CNR e seus aspetendi sa risposta pro circai de ponni in essere un pianu pro su studiu de su stagnu e cun Agris unu studiu pro Cumprendi ita fai di custa specia qua. Alessandro, nos as nau chi custas abbas sunu istranas in carchi manera, ite cheret narrer, sunu sas carateristicas de custos logos chi las renden istranas? Su stagnu in trint'annus fai fut totu, no fut sabiu, Ant fatu is traballus po su portu, ca no est unu portu ma est una sorta de protetzione po su stagnu e a oi su stagnu est sabiu, cioè est cambiada sa specie, est cambiadu totu. Su stagnu ita fait, nau, in custu momentu cun sos, proendi meda s'acua ghetendi de su canabis s'acqua est bamba e e cambiat sa specie, so nosu teneus una parti de s'annu ca teneus pisci de mari, un'atra parti de s'annu ca teneus pisci de de canabis, de carpa, carpas, pisci gatu, teneus totu sa specie de acqua bamba ed est meda particolari custa carateristica, poita no no dd'eus no dd'eus bia de ateras partis E cando chistionaus cun is ricercadoris seus sempri cerchendi de cumprendi cumenti studiai e cicai sa spècias po cumprendi cumenti andat su stagnu.
Terra Nostra oe bos pigat in su mundu de sa vernàcia. Andemus a feddare de custu vinu goi ispeciale in sa cantina de sa famiglia Orro in Tramatza. Davide Orro, grazie po nos aere golliu, custa borta semus a intro de una cantina, penso chi de su chi tenimus a palas si podet cumprendere, innoghe ita faghides Davide? Sa nosta est un'azienda agricola cuncentrada in sa cultivazione de sa inza, quindi in maniera naraus prus strinta in sa grannatza e in su nieddera, ma fadeus fintzas produtziones alimentares de s'olia, de crema de olive e atrus prodotus de sa cantzofa, su sparau, sa chibudda insoma, cricaus de portai innantis cussu chi est sa cultura de su nostru de sa terra nosta chi s'at sempri arriciu. Ascurta, faeddemus diretamente de cussa chi inoghe est unu pagu sa mere 'e domo, no la podimus definire gai, sa vernaccia, e spiegamus, pro chie non nd'ischit, it'est, cando naschit, comente naschit e ite bisonzu de de ite triballos tenet bisonzu. Sa cosa naschit comunque a s'époi a fait, naraus, circa tremila e cincuecentu anni fa, candu is nostrus antigus, chi biviant aintra de cussas domigheddas chi nosu naraus nuraghes, comintzant a a coltivare, naraus, no non sceti a arregolli, ma de arregollidoris comintzant a prestai prus atentzioni a is fundus de aidi e de de cualsiasi, naraus, specie chi siat matas o animais e cricant unu pagheddu de seletzionai. Grazie a custu traballu naschit su Grannazza. Custu ormai ddu scideus poita s'archeologia s'at torrau a segus de materialis medas importantis e meda precisus e documentaus chi chistionant de custas cosas. Ma su nai at essi tropu longu. Setis in su fueddu, Vernaccia, podeus arracontai duamill'annus. Infati Candu is anticu romanus beniant in Sardigna a dominai, atzapendi su Grannazza innoga ddu batezant propriu aici, no vernaculare, infati vernaccia deriva dal latino vernaculum che est nai autoctonu de su logu. E seus ancora a dumill'annu fait, quindi naraus sa storia est longa e meda longa, ma po arribai a nosus immoi, ite podeus nai, est unu biu chi si traballat aintru de custas carradas e sa cosa prus particolari de custu biu est chi is carradas no funt prenas, abarrant apena apena bùdias, poita teneus unu lievitu, si narat lievitu a flor, e custu lievitu est meda meda particolari, poita si Àtziat in pitzus de su binu, ingui passendi de is annus cumintzat a arregalai totu cussu fragus chi nosu in sardu naus murruai, ca est propriu cussu sabori chi si podit intendi sceti in custu binu, sa grannatza.
Duncas est unu binu meda particolari, diversu de totus sos atrus binos chi semus abituaus a connoschiri in Sardinna, fintzas ca sa Sardinna est terra de bintzas e de binos bonos e meda connotus, Però custa vernàcia tenet carchi cosa de particolare, pro nàrrere sa vernàcia si bibet mandigande, si lu cherimus. Ma dipendet de ita teneus in su pratu, si podit fai calincunu abbinamentu, però naraus in sa classicidade prus prea, comente naraus nosus, custu est unu binu de poltrona. De cumbidare. De cumbidare, de faeddu, de si ponni a chistionai impari, de passai calincunu orighedda chistionendi in allegria. Nosus comente azienda seus chirchendi però de fai innovatzione, naraus, e quindi andaus a fai binus, sempri fatu cun s'àghina grannatza, però de diversa tipologia chi podint andai abbinaus fintzas a su pastu.
Amus faeddadu no de comente sun de comente custu vinu abarrat in manera particolare in custas carradas chi non sun prenas de su totu, ma cantu abarrat in custas carradas e cando est su momentu chi fintzamentas si podet consumare su prodotu? In sa classicidade prea, naraus minimu tres annus po tenni custu murruai. Poi de inguni passant deghi, bìndighi, binti e oteneus sempri, naraus, una callidadi sempri prus arta de custu binu. Cale est s'istòria de sa famìllia tua? S'istòria de sa famìllia Orro chi detzidit de cuntzentrare totus custos sacrifìtzios subra de custu produtu particolare? Beh, naschit, custu de s'azienda naschit in su duamilla e ses, a pustis chi deu mi so laureau in agraria e dopu totu custus sforzus mius e de sa familia po si fai studiai arribbaus a cumprendi chi tocat a fai calincuna cosa po valorizai veramenti cussu chi est su connotu. Poi sa storia naraus cumenti nau prima in Sardigna totus seus fillus de pastori e de agricoltoris no, quindi sa storia est cussa, parteus de cussu po nai ca seus naschius e pesaus papendi pani fatu in domu e bufendi grannatza e de inguni a bellu a bellu cun su studiu seus arribbaus a cumprendi chi teneus in manus de cosas chi funt veramenti unicas in su mundu, quindi candu nosu chistionaus de Vernaccia dd'atzungheus Vernaccia di Oristano e dd'atzungheus di Oristano po nai che de custu de custu territoriu e non si fait in ateru logu in su mundu, quindi custa naraus oe a bellu a bellu diventat una consapevolezza unu cumprendi chi depeus fai calincuna cosa po intrai in cussu sistema chi si narat imoi globalizatzione no che paret unu fueddu mau nau in sardu no però in realtà est unu fueddu bellu poita depeus fai cumprendi a su mundu cantu seus fortis e cantu Cosas bellas ddu at in Sardigna, no ddu esset mari o is prodotus chi connoschint totus, ddu at atras cosas meda bellas e depeus a bellu a bellu ognunu cun su traballu suu ponni in evidentza e fai cumprendi a totus ita fadeus. De carchi annu s'intendet faeddare sempri de prus de Su fatu chi a valorizare sa vernàcia cheret nàrrere fintzas a valorizare unu territòriu non cheret nàrrere solu a valorizare su vinu e a la 'agher connòschere, ma diventat fintzas unu fatore culturale. Deo naro si, deo nau in su nòmene vernàcia di Oristano, no est vernàcia di Davide Orro o vernàcia di Antonio o, est pròpriu chistionat de una zona. E nosus propriu s'annu passau eus spintu meda po fondai una associazione culturale chi si narat Ecomuseo del Vernaccia di Oristano. Seus collaborendi cun totu is cantinas chi faint custu binu e cun totu is ominis di buona volontà, naraus, chi chenint chistionai de custu binu, ddu chenint cumprendi, ddu chenint portai in giru po su mundu. Est una cosa chi seus fendi in manera gratuita, ponendi su tempus nostu, ponendi su dinai nostu e cricaus sempri contus a is amministratzionis comunalis e pùblicas po s'atzudai naturalmenti. Davide, est meda interessanti custa cosa chi nos as contau de s'ecomuseo, però tando torramus a custu contu chi semus nandi chi sa vernàcia podet essere a fagher connòschere unu fatore culturale ca si nono non detzidias de faghere supra unu museu, su museu si aghet pro totu su chi faghet parte de de sa traditzione, de de sa cultura, de s'istòria de unu logu e duncas unu museu supra de unu vinu? Solitamente si pentzat a unu museu de una cosa morta no? Nosu atzungheus eco Che che nai biu che nai vita in unu certo sensu. E chero chistionai de su chi est stetiu, de sa storia, de is ominis chi ant afrontau sa propria vida a susu de custu biu e de cussus chi funt traballendi immoi e de cussus possibbilmenti chi ant pigai in manu su Custu biu in in futuro. No est facile naturalmente, ddu cheridi meda sforzus, ddu cheridi passioni, ddu cheridi zenti chi siat cunvinta de de portai innantis custa cosa. Ita che nai fai ecomuseu, che nai cunvinchi is ominis chi bivint custu territoriu a aberri i ghennas de omu a A fai intrai sa zenti, a arracontai su chi eus fatu, su chi seus, su chi eus bìviu. E poita custu binu, naraus, est sempri stetiu intru de is famìllias, est sempri stetiu su momentu de de de is festas, meda 'otas fintzas de de momentus maus, però fut sempri in mesu. E quindi po nosu rapresentat u' pagheddu sa cultura de i domus de de su nostru territoriu, naraus.
Pois as nau a s'initziu de s'intervista chi aghides diversos tipos de vernàcias ma fintzas ca sedes unu pagu bos cherides acosiare a unu tipu de vernàcia chi mancari si podet usare fintzas cando ses mandigande no? E contamolas unu pagu custas tipologias chi supra bi sedes ponende su triballu brostu Si, nosu seus partius de su prodotu traditzionali chi eus nau prima no, e intre inguni fadeus duas duas tipologias, una unu pagheddu prus giovanedda dda zerriaus crannatza propriu po su nomini in sardu e fait tres annus in sa carrada e custa zai si podit comintzai a potai in sa mesa cun casu cun su pisciu afumau e cun atru prodotus, a mì mi praghit po nai meda, po bessì propriu de sa traditzioni, mi praghit meda cun sa fruta, cun su forastiu, cun su maoni, est una cosa meda saburia in s'istadiai. E poi teneus su prodotu propriu classicu, sa la vernaccia di Oristano, no, cussa chi si narat DOC, denominazione di origine controllata, ingui su prodotu prus storicu, prus classicu chi fadeus chi bait fintzas a oto o deghe annos de carrada e cussa, comente nau prima, sa bufada de poltrona de sa festa, de chiacchera, naraus aici. Poi eus cumintzau a fai cosas noas, propriu po bai sighendi cussu chi su mercau unu pagheddu domandat, eus fatu tzinnigas, ca est unu binu biancu fatu scetis de aiga de granatza Est fatu totu in aciaju, quindi non connoschit linna e cust'est unu prodotu ch'est andendi meda beni, chi andat meda beni abbinau a su pischi e comunque atzappat unu bellu incontru in sa ristoratzioni. Ateras duas tipologias unu pagheddu particolaris, una ndi narau caresia, poita est fata in carrada de caresia apuntu, e s'atera ndi narau passentzia, poita est fatu cun sa tècnica de s'apassimentu, cioè s'aiga ch'est arragota e posta a su soli po unu mesi e ingui perdit abba e s'abarrat po essi unu binu leggermenti drucchi, naraus. Davide, Pecau de non tennere prus tempus po podi chistionare cun teus, però intantu ringratziamus a tidi e cun ringratziende a tidi ringratziamus totu sa familia Orro chi non solu po nos aere arregolliu oi in custa puntada de de Terra Nostra ma fintzas po su chi seis faghinde ca l'amus nau medas bortas, sa Vernaccia non est solu vinu, est istoria e est cultura de de custos territorios, quindi cumplimenti a bois po su chi seis faghinde e como nos devimus cumbidare. Salute.